ụmụnne m enwere some certain things na-eme n'ala Igbo and enwere some certain things m na-agwakwanụ anyị mgbe ọbụla voice of Icheoku na-agwa anyị wee sị anyị na there are some some things um, nwa Igbo ya abụ o mebe ị mara yes na ife a abụghị omenala any tribe n'ala Igbo entirely achọrọ m ka unu nene vidio a kịta nenu vidio anụnwa this very um, sacrifice fa na-eme here nenegodunụ ya ọ bụrụ na ị nechaa vidio anụnwa ka anyị were bịazie Maazị Dibia oji nkụzi eme ọjị Matias Ezeakụ and other eh, omenala Igbo specialist asị m ka m jụọ unu ife a ụmụaka a na-eme here omenala Igbo ife ụmụazị a na-eme na ebe a omenala Igbo etu a ka our forefathers si wee mee omenala Igbo etu a ka nna nna anyị ha si wee hand ya over omenala Igbo by igbusisi our innocent animals by ị pollute our waters ife a bụ na omenala Igbo ọkwa ị fugo ya now ife m chọrọ ịgwa anyị na vidio a bụ this video is never whatever that happened na vidio anụnwa ọ bụghị Igbo tradition anywhere Agbanabọ Ezu na Ọmambara think na ọ ya nwa bụ ife ahụ m wee na-agwa ụnụ sị ụnụ biko nụ ndị Igbo o nwebụgokwa ihe a m mere ebe a wee sị na onye jiri enyi were kwa ọnya kedụzi anụ ị chọrọ ịmata mgbọsị bụrụ gboo na ala Igbo ofu mkpụrụ ọjị ka eji eje ayọ mmụọ ife ofu mkpụrụ ọjị ka eji eje na mmụọ ayọ ya ife mmụọ meziere gị ife ahụ ị gwara ya mmụọ mere gị ife ahụ ikpere ndị iru ebe ahụ ya ata dị ọjị ya aṅụ mmanya nwere ife ihe ya waa ọjị ahụ awụrịrị ya mmụọ emuvuo njem ozugbo ozugbo o meziere gị werezie aṅụrị were bịa jezie be gị chọọ ihe dị ka ofu egbene ị gwa ya na ọ bụrụ na o meere gị na ị ya abịa kele ya i jezie be gị weta ife dị ka ofu egbene na ji ofu ji wetara be gị chọzie nkwụ enu maka mgbe ahụ onye ọbụla nwechara nkwụ a na-etere ya bịa etere gị mmanya gbọsị ihe enweta i buru ya n'ife anụnwa wee jee n'ihu mmụọ kenee mmụọ sị ya thank you na ife niile o megolo gị ofu egbene ọkụkọ ị ya amazi ife bụ ife a mmụọ ya emere gị mbọsị bụrụ gboo a na-abịa ekwe mmụọ na anyị ma abịa gburu gị ewu ụbọchị dị one a Ị- ife ọma mmụọ dịka ọ na-eku ume ife ọma mmụọ ebe a na-egburu mmụọ anụ ọ dịka ọ na-eku ume osisi mmụọ niile dị n'okwu mmụọ ahụ fa ncha niile ahụ, ikuku a na-ebu fa ncha ka a na-enwe aṅụrị na ya abịa gbuo ewu na ya abịa gburu gị ewu in in appreciation of ife mmụọ ahụ mere gị adịghị eji something like this efi naabụọ ewu zuziri 4 5 ị na-atụgbukọ ihe n'ime mmiri ị makwa ife bụ mmiri ị makwa ife bụ mmiri n'ala Igbo o nwere ụdị o nwere ụdị ụmụ obere mkpi ọ ụmụ obere nwanyị ewu ọ ụdị ọkụkọ a na-eji eje na mmiri ịtụnye ya ọ bụrụ na ọ gara kwapụta fine ọ kpagharị ebe ahụ mgbe ọ na mmiri ahụ chọkwara o werekwu ya so far sometimes if you need ịtụgbu ihe imetụ ha n'ọkpa ya na mmiri imetụ ha n'ọkpa ya na mmiri doziere ya n'akụkụ ebe ahụ jebere onwe ya mgbe ọ na mmiri ahụ chọrọ o werekwu ya ọ ya nwe ya so far na imetụgo ọkpa ya ọkpa ya iji obe na mmiri so far na ọkpa ya emetụgo mmiri ọ na ịtụnye gị na mmiri ahụ ya metụ mmiri ahụ mmiri ya were gị ya weda na crocodile ọ bịara were ya o weda na ọ bịa were ya o aja gị ga ọ ga ọ gaghị ọ gaghị crocodile bịagodo ebe a kpụrụ ya taa ọ bụrụ na aja gị ahụ agaghị ọ gaghị mmadụ iwere efi efi naabọ tụgbunye na mmiri ọgụ nwere ebe a na-eme ya gaa were efi a gbuoro ụmụnna gị gaa were ego efi a gaa na motherless efi o nwere ndị nidiri ego efi a obere ife kwatara na obere efere like this tinye obere ife tinye ya ife dị ka uyom obere uyom ọkụkọ bụ eme ihe anụnwa were ọkụkọ ọcha egbene ọcha ọ nnekwu ọcha ọ egbene na nnekwu depending na ife mere gị gaa na mmiri nye fa they will accept it ụfọdụ ya ekekọ nnukwute ewu ịbịa ịfụkwa mmiri ahụ bupụtakwa ya n'akụkụ mmiri adị achọ ụmụ ife lụrụ inyi ụmụ ife na-esi isi ịbịa na mmiri ọ na-esi nke ikpeazụ akịta na-atụgbukọta ins ife a abụrọ our tradition mmadụ onye ọbụla dibịa i jere be ya ọ sị gị na iji akpụta iji akpụta efi ka e wee jebe na mmiri i kwere ya mana o nwere ihe ọzọ o nwere mental ọzọ i nwere i nwere problem i nwere zi- a very serious case ịdị mma akpaghị gị ike ama na ifu n'ọdụ nke mmadụ ịbụ nwere ụdị ife eji eje mmiri nwere ụdị ife eji eje nwere ụdị ife mmiri na-eri nwere ụdị ife mmiri adị eri unu ejezina na mmiri e, agbatọsị mmiri eburu uke eburu mmụọ uke were nata instead ịsacha gị alụ sachapụ gị nke i bu mmiri ebunye gị mmụọ and uke ndị mmiri na-adị egwu ife na-abụ highest after since m fụrụ m fụrụ this video adị m very very angry iwe iwe na-ewe m maanụ ka esi eje in a certain places mara ka esi eje alụsị mara ka esi eje mmiri mara ka esi eje na ndị ichie mara ka esi eje na agwụ mara ka esi enye chi gị mara ka esi eje na ụmụ ife a niile ka ndị mmadụ hapụ ịghọrịzi gị mara ka esi eje na ngwu mara ka esi eje na akpụ mara ka esi nke ọbụla nwere ife eji eje na ya dibịa sị gị dibịa bịa esi bịa ideceive gị sị ya no let me go home ị nata be gị mara nke ọbụla eji eje nke ọbụla chọọ onye ya ejele gị ya ọ gaa nyere gị ya o nyere gị nata dịrị onwe gị okay Maazị na-ekunukọ mmadụ kedu ụdị ife bụ ife a? ndị ọ ndị yahoo ka fa bụ ka ọ gịnị Where did they- kedu onye nyere fa such idea who gave them this very idea kedu onye nyere fa idea anụnwa ndị a na-emebisi things si n'ụka na-emebi ụka na-emebi tradition na-emebi everywhere everywhere people are just are just na-aghasasị things I don't know why. I don't know why. So biko jụbanụ ese mara ife i kwesịrị iji eje na nke ọbụla mmadụ aghọrịzina gị we are now back to our tradition ka anyị mee ya ka ọ dị mma ekenekwaa m unu